an Túr Trump i Nua Eabhrac mar tá polaiteoirí agus tír agus talamh ag tarraingt ar an túr chun beannú don uachtarán tofa nua.

iarrthóirí ag timpeall an bhloc in Túr Trump agus tá an tUachtarán le teacht ag croitheadh lámh go poiblí os comhair na gceamaraí.

ceamaradóirí taobh amuigh de Thúr Trump agus na hiomaítheoirí deiridh á dtaifead acu ag dul isteach agus amach. Ach rachaidh mé ar aghaidh. Trump Towers Pune, céard é sin? Sin túr árasán nua i gcathair Pune san India. Anois, is rud scáfar é, tairiscint scáfar é na. hárasáin sa bhfoirgneamh seo ar fiú dhá mhilliún dollar iad a chur ar an margadh áit a bhfuil tithe, blocanna tithe dingthe le feiceáil fiú ins na háiteanna is maisiúla agus bhí faitíos ar na forbróirí an foirgneamh seo na hárasáin sa bhfoirgneamh a chur ar fáil ach le aithint nua Donald Trump Is cosúil go mbeidh sé éasca na hárasáin a dhíol agus tá áthas ar an lucht forbartha. Tá

Ní léir go bhfuil na dronganna seo an-saibhir i gcomparáid le roinnt dronganna eile, ach tá siad neamhthrócaireach díbheirgeach mar sin féin. Gach seans go bhfuil go bhfuil trácht cloistí agat ar MS 13, seasann an MS ansin do Mara Salvatrucha. Muna bhfuil dul amú orm thosaigh an drong sin mar chuid de na fórsaí armtha, ach más ea, Is gnáthdhrong sráide anois í. Ba ar lá tráthnóna bhrothallach mí Iúil a thosaigh rialtas El Salvador ag gníomhú in aghaidh MS-13. Déanfaidh mé ar aghaidh. Bhí mé i nDallas nó mar sin agus bhain mé taithneamh as, ach bhí cuma an-saibhir ar an gcathair agus mar sin tá sé ag cur saghas iontais orm go bhfuiltear ag rá go bhfuil an chathair sin ar tí féimheacht a fhógrú. Tá an chathair, fiú más sa Stáit í, ag smaoineamh ar fhéimheacht. Cathair le mustar is ea Dallas, díreach mar a mbeifí ag súil leis i dTexas. Cuireann Dallas gothaí a. an an óigfhir shaibhir uirthi. Tá an chathair ag sraoilleáil amach gach bóthar mór as an gcathair. Ach má thagann aon rud chun cuimhne agus tú ag smaoineamh ar Dallas, an dtagann bochtanas agus bancbhristeacht chun cuimhne? Ní dóigh liom é ach tá Dallas ar tí féimheacht a fhógrú. Nuacht bhréige, Tá na meáin móra ar buile faoi nuaíocht bhréige. Dar leo, is é nuaíocht bhréige a bhuaigh an toghchán do Donald Trump agus do lucht na fíoreite dheis, na heite fíordheise. Tá alt sa New York Times anseo faoi mhearscaipeadh na nuaíochta bhréige, cás-staidéar atá ann, eiseamláir, faoin chaoi inar féidir le. aineolach ar Twitter scéal a mhearscaipeadh taobh istigh de cúpla uair an chloig. Leanann an New York Times ar aghaidh lena fhearg i leith na vótóirí nár tháinig. Deir siad go raibh an toghchán seo faoi na daoine nár tháinig chomh maith agus atá sé faoi na vótóirí a tháinig. Anois, gach seans más duine idirlín thú go bhfaca tú an taifead seo de Richard B. Spencer os comhair grúpa fear, mar ba fhir iad den chuid is mó,

corraí bhuais na heite deise a spreagadh go héatrom, go mbeidh siad ar a lámha ag déanamh Hitler Gruß agus sin díreach a tharla ar an taifead seo in. Ba i bhfoirgneamh feidearálach inar tharla seo agus cuireann sé uafás ar dhaoine. Tá na hIndiaigh, sé sin as an India, ag caitheamh a n-airgid dhuibh go sciobtha. mar tá riail cánach nua ag teacht isteach agus dá réir sin tá daoine ag iarraidh fáil réidh leis an airgead atá acub chun an cháin a shéanadh. Tá na hospidéil in Aleppo dúnta mar gheall ar ionsaithe aeir ón Rúis a rinne targaid den ospidéal is cuma, is cosúil, agus is mór a trua sin. Meiriceá na Tuaithe, má tá tuath lag go heacnamúil Tá sí láidir go toghchánach i bhfad thar a huimhreachaí agus cruthaíonn bua Donald Trump, déarfainn, go gcaithfidh iarrthóirí lucht na tuaithe a choinneáil ina n-aigne. Dhírigh Hillary Clinton ar lucht na mbailte agus na gcathrachaí amháin agus chaill sí na vótóirí tuaithe. Tá Apple ag oscailt campas nua i lár Texas a léiríonn an chaoi inar féidir leis an gcomhlacht seo fostú agus cumhacht a thabhairt do lucht oibre Mheiriceá. Tá Patricia Cutlass básaithe. B'ise a chuir deireadh leis an cur chuige 'ná hiarr ná hinis' san arm, a lig do dhaoine aeracha bheith san arm muna gcuirfí ceisteannaí faoi. Ba urlabhraí láidir í agus gníomhaire thar ceann saighdiúirí. aeracha. Mar gheall ar bhás a mhic maraíodh go neamhthrócaireach é, bascadh go bháis é, go bás é, mar gheall ar a bheith aerach agus thóg Patricia Cutlass an. d'ardaigh sise an thar ceann saighdiúirí aeracha caithfidh mé rud a sheiceáil anseo mar a shíl mé sé Tá siad táthar ag tógáil báid farantóireachta sa maíodh i Louisiana agus in aice Louisiana. Tá Bill de Blasio ag iarraidh go gcuirfí níos mó báid farantóireachta ar fáil i Nua-Eabhrac chun Manhattan a cheangal leis na. na ceithre bhaile eile Nua-Eabhrac atá timpeall air. Fantastic Beasts and Where to Find Them, ní dhéanfaidh mé iarracht sin a aistriú mar is ainm dílis é de scannán nua a tháinig amach le déanaí faoi ainm Harry Potter, faoi sraith Harry Potter. D'oscail an scannán go láidir an tseachtain seo agus fágann sin go bhfuil clú Harry Potter faoi lán seoil arís gan na príomhcharachtair. Is cnagscannán é, scannán mórdhíola. Comhghairdeas leis na Giants. Níl fhios agam, sea, tá fhios agam. Sin foireann peile Nua-Eabhrac. Fuair siad cúig bhua i ndiaidh a chéile mar gheall ar Landon Collins agus sciobadh liathróide an-tábhachtach go déanach sa chluiche

Anois. So, sin an méid, éireoidh mé as an taifeadadh anois agus tá súil agam go bhfeicfidh muid a chéile arís sar i bhfad. Idir an dá linn, tógaigí go bog é. Slán anois.